Dia dhaoibh a chairde is fáilte isteach arís inniu inár bhfíseán ceardaíochta. Inniu tá muid ag dul ag plé le cluiche déanta as srón nó trunc eilifint. Mar atá anseo anois, tiocfaidh go bhfuil muid i gCoill Chluife imirt le fáinne chaith ar Thrú an Elephant. Fan liom agus bainim amach cad le seo dhéanamh. Theastódh na hacmhainní seo uaim, maíonn siad beidh deireadh an tionscadail seo dhéanamh. Teastóidh marcóir, gliú, siosúr agus píosa de taca nó blue tack nó mar a fheiceann sibh anseo ceann bán atá mé ag úsáid agus cairtchláir. Teastóidh píosa maith cairtchláir. agus chomh tiubh is is féidir. An chéad chéim, tá muid ag dul éadan an eilifint a tharraingt ar an gcairtchláir. Beidh orainn ciorcal a tharraingt ar dtús, i lár báire. Bhí cineál fadhb agam le ciorcal ceart a tharraingt. Mar sin fuair mé pláta sa gcisteanach le cúnamh a thabhairt dom. Mar sin. An chéad rud eile atá orainn a dhéanamh ná dhá shúil agus béal agus dhá chluais a thabhairt don t-eilifint.

cineál, tá tú in ann dhá chruth ubh a dhéanamh mar seo, más mian linn. Ach caithfidh siad a bheith ag dul ó thaobh go taobh in áit suas is anuas. Mar sin. Nó, beidh orainn líne díreach a tharraingt anseo mar beidh. srón nó trunc an eilifint ag dul thríd sin ionas go mbeidh muid in ann na ciorcalacha a chaitheamh ar an tsrón. Tá seans maith go mbeidh sibh féin in ann jab níos fearr a dhéanamh ná atá déanta agamsa air sin. An chéad chéim eile atá orainn a dhéanamh ná an aghaidh an eilifint a ghearradh amach. Teastóidh duine fásta le seo a dhéanamh agus siosúr. Anois, tá orainn an cruth gon tsrón nó gon trunc an eilifint a tharraingt anois. Beidh orainn cruth cineál dronuilleogach a tharraingt thuas anseo ar dtús, mar beidh an píosa seo ag dul isteach in éadan an eilifint. agus ansin b'fhéidir cruth ar an gcaoi seo, cosúil le stoca a dhéanamh. Tá orainn an píosa seo a ghreamú gon t-éadan. Le seo a dhéanamh, caithfidh muid ar dtús a mharcáil amach. Cuirim anuas ar an gcaoi seo agus an marcóir a mharcáil anseo agus ansin thuas in uachtar agus líne a tharraingt síos ansin agus sin é an spás a theastós. Anois Beidh orainn é seo a ghearradh amach leis an siosúr. Agus aríst, duine fásta ag teastáil le seo. Nuair atá an poll déanta agaibh, is féidir an cairtchlár a bhrú isteach mar seo agus ansin é a bhrú síos. go ngreamóidh an srón nó an trunc den eilifint. Mar a fheiceann sibh ar chúla seo, beidh sé seo ar an gcaoi seo. An chéad rud eile atá le déanamh air seo ná tá orainn dhá leith a dhéanamh den cineál an dronuilleog. Ní gá ach an siosúr a fháil arís. Seo jab nó gníomh. dhuine fásta agus é a ghearradh ina dhá leith. Nuair atá dhá leith déanta den chairtchlár seo, brúigh isteach mar sin é agus lúb ar an gcaoi sin é. An chéad chéim eile atá orainn a dhéanamh ná gliú a chur ar an taobh seo, agus ar an taobh seo ionas go ngreamóidh sé go chúl an eilifint. Beidh orainn é bhrú isteach go maith ionas go ngreamóidh agus go dtriomóidh an gliú. Anois tá orainn trí fháinne a dhéanamh ionas go mbeidh muid in ann an cluiche a imirt. Fuair mé an pláta arís le ciorcal a dhéanamh. Fuair mé pláta rud beag níos lú le chur ina lár mar seo. agus ciorcal eile a dhéanamh. Anois tá sé seo le gearradh amach. Breathnóidh na fáinní. rud éigin cosúil le seo nuair atá sé críochnaithe. Teastóidh cúpla fáinne uaibh leis an cluiche a imirt. Anois agus an gliú triomaithe ar an eilifint féin tá orainn an tack a úsáid. An tack bán atá againn anseo inniu. Agus tá le caithfidh muid é seo a úsáid go le chur suas ar an mballa. So chuir mise cúpla ceann anseo is ansiúd. Le ghreamú. Anois tá an t-eilifint críochnaithe agaibh agus tá na fáinní déanta agaibh. Nuair atá sí crochta ar an mballa tá sí cosúil le seo.